ama m na many of us ndị na-etohụ na village wụ ndị si Lagos gbaa plane ndị Island amaghị ha eru ha ebi ebi na village unu anya unu anya ihe ndị a ama m ma m ama m mmadụ na ma mmadụ abụọ na atọ m ga-ajụ ihe a na-akpọ ihe a ikwu a mapụta achọghị ikwu enyi nwoke achịghara m na onye obiọma aha ya o wepụrụ ihu ya ọ ma ihe m na-akọ

o nwere ihe dị mkpa o nwere ihe dị mkpa before the advent of uh, civilization or before ndị mmadụ achụwa nta ego the richest people n'ala Igbo bụ ndị nwere nkwụ that is why If you cut across Europe, you can the first migrants to Europe from Igbo land, bụ ndị nne ha na nna ha rụrụ ọrụ nkwụ zụpụ mpa ha ala bekee. If you doubt me go and research history. Ihe a ndị nwere nkwụ then were the richest in Igbo land then. so ihe mere ndị Igbo anaghị eji nkwụ egwu egwu gọn ndewonu enwe ihe ọzọ m kpado aka e nwere onye nụhụ na ihe ndebe ka anyị na hụ na aga m eto ọgbara ọhụrụ bịa hụ awa hello how are you ah very beautiful

ama mpalaka otu ka eji agba nwa kere ezi na uwe ya ọ ha ndị da ndị obodo mgbanụ mba
nke a na-akpọ ya ọkụ ụlọ ọkụ ụlọ ịmara igbo dị iche iche ọ chakwa otu ihe ịgba adịla ekele ntụrụ worldwide

ndewo e nwere ọzọ m chọrọ ịpa anyị ama m ma ke ọ gakwa mee ịpafuke biko ehe

o nwere ihe m chọrọ shi maka ndị Owere shi mmiri akụrụ mbụ anyị ji eji ya ama nwa njakịrị na mirakụl mbụ Jizọs mere asịrị o mere mmiri ya wụọ mmii asị ya na aṅụrụma jiri nwayọọ ọhụrụ ihe njirisi mara dị ọnụ n'ugbo okwu onye ga-ekwe adịghị ihe ewuwe and then is saying, I'm with that choir now. Ya ni bụ nde na-azụ.
Ndị nwe m nnọọ nụ udo dịrị onye ọbụla. Ihe a na-akpọ ihe a na Mbaise mụ mbụ atụmamma ya ọ ihe a na-akpọ ya. Udo dịrị unu.

um, ndị nwe m na ndị m nwe ekelela m ụnụ Mr. Chinedum ha ekele ha m ndewo ndewo nwanne m ah, biko achọrọ m ibidogodu na um, ihe abụọ ọla nwanne anyị nwoke gosiri anyị ụfọdụ sị nke ihe a na-akpọ ya wụ mpanaka ụfọdụ asị na ọ wụha mpanaka na ọ nke wụ mpanaka um, biko ihe anyị chọrọ ihe anyị kwuru bịa ebe a wụ ka ụmụ anyị mata ebe anyị si anyị chọkwanụ ime ihe anyị eme ihe a na-eme ọna na-eme ike ọna mmiri n'ala Igbo ihe a na-akpọ ihe a wụ mpanaka ọ nke wụ mpanaka ndị Igbo ihe ndị Igbo na-akpọ nke wụ ogbenye dị mbụ ogbenye dị mbụ ọ ihe ndị Igbo na-akpọ nke a and before nke a pụta ihe ndị Igbo na-eyuzu wụ akwụ ka eji eme ya akwụ ahụ akwụ apanye ya n'osisi ya ka a na-amụnye ọkụ ịmụnye ya ọkụ ọ ga-enwu abalị na ọ ma anyụ before ndị oji ego apụta arụgharịa ya ọ dị etu a a na-akpọzi ya ogbenye dị mbụ so ihe a na-akpọ ihe a wụ ogbenye dị mbụ n'ala Igbo ndeewonu nke bụ ndị be anyị na-akpọ ya udu mmiri

Igbo sị na ọkwa mba na-achị na gịnị n'olu n'olu so nwere ike hụ ihe ndị kpọrọ nke akpọ nke ọkwa otu ihe ahụ ka a na-agba ahụ ị na-aghọta so biko ndị Afro cultural dance